Is dóigh faoin tráth sin go raibh an lag trá sroichte agus bhí laethantaí a dtéitheá thar Amharclann Ghaoth Dobhair agus gur beagnach sileadh deor leat mar bhí sé fágthaí ina chadhan aonraic gan mórán airde. Ach caithfidh mé a rá go raibh ríméad orainn a theacht isteach anseo le roinnt seachtainí agus breathnú ar an obair iontach atá déanta agaibh, agus tréaslú leis an bhfoireann.

Ní chluinfidh sé mórán Gaeilge ansin. Agus níl sé níl sé ag cloisteáil mórán Gaeilge uaidh go fóill, tá mé ar mo mhíle dícheall le foghlaim na canúint Thír Chonaill, agus tá sé deacair í a fhoghlaim. Bhí mé amuigh ar Árainn Mhór roinnt seachtainí ó shin agus bhí cúpla Béarlóir i mo chuideachta, agus bhí an bheirt seanleaid seo ina suí ar an gclaí, agus iad ag caint leat fadó féin agus labhair na Béarlóirí í ndéanfadh liom leis an mbeirt seanleaid a bhí ar an gclaí i Béarlóireacht leo agus nuair a tháinig mise timpeall orthu bhí mé i mo mhíle dícheall agus dúirt mé Goidé mar tá sibh! Agus phreab duine de na seanleaid is ar an bhfearann agus dúirt sé Tá tréan Gaeilge ag fear faoi d'uair! Bhuel bhí mé chomh postúil le cat a mbeadh póca air. Ach coinneoidh muid leis. Maithigí dhúinn má bhíonn muid ag rá rudaí nach dtuigeann sibh agus cuir ceist orainn. Goidé a dúirt tú? Anois, díreach leis an ócáid seo a chur ar a súile daoibh, beidh an oscailt oifigiúil ag tarlú. Tá clár na féile le fáil thíos ar thaobh na ciotóige ansin. Euro amháin atá air agus beidh an ticéad le dhul isteach ag an dráma féin, beidh sé istigh ag doras na hamharclainne. so gheobhaidh sibh bhur dticéid ar an mbealach isteach. Em, Na daoine a bheidh i gceist anseo, beidh Seán Ó Morónaigh, Stiúrthóir an Chomhlachais ag cur focal fáilte romhaibh, agus ansin beidh Noel Ó Gallachóir ag oscailt na Féile agus ansin breathnóidh muid go hachomair ar an gclár é féin. Siad moltóirí na féile agus tá siad an-mhór go deo ansin ná em, a chomh foscadh a chuirfeadh an Muiris Ó Súilleabháin agus. Sheila Nic Giolla Éanaigh agus sé an fáth a bhfuil mé ag sainniú Sheila Nic Giolla Éanaigh, bíonn chuile dhuine ag ceapadh go bhfuil sí páirteach i Ros na Rún agus chuala mé gur ionsaigh bean í, bhí sí ag sochraid le deireanaí agus d'ionsaigh bean í agus thug sí pictiúr orthu. De bharr an charactair seo creidim í fhéin atá i Ros na Rún atá cosúil léi so nuair fheiceann sibh í bígí go lách léithe, go speisialta sibhse atá ag déanamh drámaí mar d'fhéadfadh drochthoradh a bheith air mara ndéanann sibh a mhalairt. Pé scéal é, le tús a chur le rudaí, Seán Ó Morónaigh, Stiúrthóir an Chomhlachais Náisiúnta Drámaíochta. Tá mise anseo ndáiríre mar saghas prompter nó leideoir do Mháirtín Mac Donncha chun é a choimeád díreach i gceart. Ach ar aon nós tá sé na pribhléid agam bheith anseo anocht ach tá sé ina phribhléid agam go háirithe cara mór liom le fada an lá Noel Gallagher Bhuel, ní gá dom eisean a chur in aithne daoibhse anseo in Amharclann Ghaoth Dobhair, ach is breá liom go bhfuil sé linn chun an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta seo a oscailt go hoifigiúil, mar tá Noel ag plé le drámaíocht, le drámaíocht le fada an lá. Tá sé bainteach leis na Cumainn Drámaíochta, bhí sé páirteach i go leor leor drámaí le muintir Ghort a' Choirce agus le grúpaí eile, agus tá aithne air agus an-aithne forleathan air mar déarfá agus mar a deireann na seanleaids tá sé molta agus mise i mo thost agus tá moladh ag dul dó mar dhuine thar a bheith dáiríre atá ann maidir leis an drámaíocht agus maidir leis an litríocht agus maidir leis an oideachas mar atá a fhios agaibh féin agus aon rud a thugann Noel faoi bíonn sé foirfe. agus mar sin is mar chara liom le fada ach mar fhear drámaíochta go bhfuil aithne, go leor aithne ag na cumainn i gCorcaigh agus i gCiarraí agus timpeall na tíre air. Is breá liom gur duine dár gcuid féin atá ag oscailt na féile seo ina cheantar dúthaigh féin.

agus beidh féasta drámaíochta againn le linn an deireadh seachtaine. Beidh ceithre dhráma fhada, na Rógairí as Conamara, Aisteoirí an Lóchrainn as Ceatharlach agus ansin dhá ghrúpa áitiúil, Aisteoirí Mhíobhaigh, na Dúnaibh agus ar an ardán i gceann cúpla bomaite. Agus an t-aon dráma nuascríofa don seó ná sin Aisteoirí Ghaoth Dobhair Thuathail. Agus ansin trí ghearrdhráma mhóra ó Aisteoirí Bhréanainn agus ar ndóiche Éigse na Féile. Féasta drámaíochta go cinnte. Caithfidh mé, sílim féin gur chothaigh an Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta spiorad iontach ins na cumainn drámaíochta ar fud na nGaeltacht uilig agus i measc na bpobal eile ar fud na tíre a bhí páirteach ann ó bunaíodh an Comhlachas in Óstán an Royal Dublin i mBaile Átha Cliath ar an 21ú lá de Fheabhra 1976. Tá a fhios agam an dáta sin mar bhí mé féin ann agus Dónal Mac Giolla Easpaig, Dan Burke agus Seán Ó Morónaigh agus Seán Ó Tuairisg agus daoine eile. Ghlac mé féin páirt i gcuid mhór de na féilte, go háirithe sna chéad fiche bliain agus caithfidh mé a ráit, cuimhním i gcónaí go geanúil ar na blianta sin sna nóchaidí inár ghlac Aisteoirí Ghort a' Choirce páirt sna féilte náisiúnta, i nGaillimh, i Ros a Mhíl, i gCorcaigh, i mBéal Feirste, i bhFeothanach, i gCiarraí fiú amháin, agus an chraic agus an spórt agus an chuideachta a bhí againn ag na féilte sin agus just ag smaoiteamh anocht ar chara amháin dár gcuid, sé sin Bhinti Mac Giolla Chearra, aisteoir den scoth, aisteoir grinn den scoth a d'imigh uainn ansin cúpla seachtain ó shin, grásta Dé ar a anam. Seo an ceathrú huair don Fhéile Náisiúnta Drámaíochta a bheith anseo in Amharclann Ghaoth Dobhair, 1976 an bhliain a bunaíodh an Comhlachas, 1984 agus 1990. Rachaimid siar ar bhóithrín na smaointe ar feadh cúpla bomaite. I 1984 Áine Nic Giolla Bhríde, banlaoch mór na drámaíochta, ise a rinn an oscailt oifigiúil. Pádraig Ó Tuathail a bhí ina Aire Gaeltachta san am as Contae Mhaigh Eo eisean a bhronn na duaiseanna. Áine Ní Dhrisceoil a fuair bás le gairid, Seán Stafford agus John McArdle sin na moltóirí a bhí ann. Bhí ceithre dhráma dhéag ar an ardán, ní rachaidh mé fríofa uilig. Triúr fada agus aon cheann déag acu gairid. Na drámaí ón taobh seo tíre a bhí ann, ná léirigh Dónal Mac Giolla Easpaig, léirigh sé do mhúinteoirí Phobalscoil Ghaoth Dobhair dráma fada, Tubaiste Mhicí. Léirigh Máire Eoin Ellen Ní Bhaoill agus Ann Breslin, léirigh siad agus scríobh siad dráma do ghairmidí, Póg Mhac Anois agus Póg Mhac Arís. Léirigh agus scríobh Niall Mac Eachmharcaigh, léirigh sé dráma darb ainm Bise do Aisteoirí na gCnoc agus dar ndóiche Hiúdaí Beag, sin é an príomhaisteoir a bhí ann mar a bhí i gcuid mhór do dhrámaí Néill agus léirigh Conchúr Ó Fearraigh do Aisteoirí Adhamhnáin Leitir Ceanainn, léirigh sé dráma grinn darb ainm Na Mná, Na Mná. Agus rud a bhí deas suimiúil san am fosta ná bhí scaifte de mhuintir Ghaoth Dobhair a bhí ina gcónaí i mBaile Átha Cliath san am agus thug siad Na Deoraithe orthu fhéin agus léirigh siad sin dráma fada san amharclann seo oíche Shathairn le linn na féile Caisleáin san Aer ar aghaidh sé bliana go dtí 1990 agus ba Tomás Mac Giolla Bhríde más í Áine banlaoch na drámaíochta anseo is cinnte gurb é Tom laoch na drámaíochta eisean a d'oscail an fhéile Pat the Cope

Ag Aisteoirí Theilinn bhí An Pota Anraith agus bhí cuid mhór Conallaigh eile ón dhá dhream eile, má tá cuimhne agaibh air. Bhí Mícheál Ó Meallaigh le TG4 ina dhiaidh sin. Léirigh sé le taispeánadh ar Taibhdhearc ná an dream anuas. seo daoine as Conamara agus as an taobh seo tíre fosta. Léirigh sé dráma de chuid Spike Milligan, Puckoon, agus bhí sé iontach maith. Bhí Niall Mac Eachmharcaigh ann, Máire Dinny agus daoine mar sin. Léirigh Aisteoirí Bulfin Sí agus i measc na n-aisteoirí a bhí ann bhí daoine as an áit seo, Joe Ó Dónaill agus Anne, Joe agus Anne Lena agus Sarah Kitty a bhfuil amuigh, Kitty Mhicí Mháire, anseo anocht. so 1984 agus 1990 cá dtéann na blianta. Ba mhaith liom tagairt a dhéanamh do chumann drámaíochta amháin a bheas ag déanamh an turais fhada, bhuel tá sé déanta acu mar bhí mé ag caint le cuid acu ar ball istigh. Ba mhaith liom tagairt do chumann drámaíochta amháin a rinne turas fada inniu le páirt a ghlacadh san fhéile seo mar a rinne siad i 1976, 84 agus 1990. Agus piocaim an grúpa seo amach ó na grúpaí ar fad mar dá bhfios domhsa seo an, seo an grúpa, bhuel, is sine, seo an grúpa a tchí muid ag na féilte drámaíochta achan bhliain le blianta fada agus sin Aisteoirí Bhréanainn a léiríonn a gcuid drámaí in Halla na Feothánaí i nGaeltacht Chiarraí. Tá ardchaighdeán bainte amach acu ag na féilte áitiúla agus náisiúnta achan bhliain ó thoisigh an Comhlachas, lena gcuid léirithe, amantaí drámaí fada, amantaí drámaí gearra mar atá acu i mbliana, ach i gcónaí léirithe samhailteacha, cruthaitheacha, cumhachtacha, ní amháin do fhéilte an Chomhlachais ach dá bpobal féin fosta i gCorca Dhuibhne in am na Nollag agus in am na Cásca. Caithfidh mé a ráit go bhfuil saothar iontach déanta acu uilig, go háirithe ag Bosco Ó Conchúir agus ag an Athair Tomás Ó hIcí agus an cumann uilig agus go maire Aisteoirí Bhréanainn ar feadh blianta fada go fóill. Maith sibh. Is mór an t-athrú a tháinig ar chúrsaí drámaíochta, ar fhéilte agus ar chumainn le blianta anuas. Mar shampla, san amharclann seo, ón 20ú lá go dtí an dara lá is fiche de Mhárta i 1981, tá mé ag gabháil ar ais blianta fada, ach seo féile áitiúil de chuid an Chomhlachais Náisiúnta Drámaíochta, Féile Ghaoth Dobhair. Léiríodh sé dhráma dhéag, dhá dhráma fhada, Léirigh aisteoirí raidió na Gaeltachta san am aisteoirí na n-insint a bhí acu. Léirigh siad aistriúchán treise an dúchais ar The Country Boy le John Murphy. Agus léirigh aisteoirí Thoraí dráma nua-chumtha san am, Seanbhaile Mo Ghrá. Agus chomh maith leis sin fosta, léiríodh ceithre dhráma dhéag gearra anseo ag féile áitiúil de chuid an Chomhlachais. Agus i measc na ndrámaí sin bhí ceathrar de na monarchain, Séan Duibhir a bhí tusa a dhéanamh ann sa dráma a léiríodh Europlast sa chéad mhí? Bitear beart na Móra Bréige, ar bith? Tá dear agam air. Smailcbhia, Crisp Factory nó rud ar bith. Snáth Comer agus GPE Anagaire. Agus chomh maith leis sin bhí léirithe ó na cumainn drámaíochta sa choláiste réigiúnach Leitir Ceanainn, Machaire Rabhartaigh, Rann na Feirste, Teileann, Cill Chartha, Leitir Ceanainn, Baile na Finne agus Gleann Cholm Cille, b'shin 1981. Creidim féin gur chothaigh na féilte áitiúla seo a bhí sna ceithre cúigí spiorad iontach sna cumainn féin agus sa chaidreamh idir na cumainn agus chruthaigh sé pobal mór féachana ar fud na tíre. I nGaeltacht Thír Chonaill san am sin ba ghnách le féilte a bheith i nGaoth Dobhair, i nGort a' Choirce, i mBaile na Finne, i gCill Chartha, i dTeileann, i bhfuil beirt ó achan bhliain. Agus ní amháin sin, ach just taispeáint ar a láidre agus a bhí na cumainn san am, thoisigh Coiste Forbartha Chnoc Fola i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta, thoisigh siad féile drámaíochta bliantúil, agus bhí seo ar feadh blianta fada, in Ionad Pobail Chnoc Fola. Bhuel, sé mo ghuíse go mbeidh an phleanáil teangaidh ina chuidiú ag an drámaíocht agus go dtiocfaidh athbheochan arís ar na cumainn agus ar na féilte. Agus sílim gur tuar dóchais é go bhfuil drámaí úra á gcumadh i nGaeltacht Thír Chonaill san am i láthair. Tá drámaí go leor scríofa ag Francie Cullen agus ag Niall Mac Eachmharcaigh agus ag daoine eile dá bpobail féin le blianta agus iad ag taispeáint an bhealaigh anois do leithéidí Eoghan Mac Giolla Bhríde do Phól Ó Gallchóir ar léiríodh an dráma anseo oíche Luain agus oíche Mháirt, agus drámadóirí eile fosta, b'fhéidir, atá réidh le dhul i mbun pinn fosta. Ó bunaíodh an Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta i 1976 bhí siad ag fáil deontas bhliantúil ó Roinn na Gaeltachta, mar a bhí an Chomhairle Náisiúnta Drámaíochta roimhe sin. Bhí oifigí an Chomhlachais i gCamus i nGaeltacht Chonamara, duine amháin fostaithe go lán aimsire ar feadh na mblianta, chomh maith le obair dheonach go leor a rinneadh. Chomh maith le bheith ag eagrú na bhféilte, na féilte áitiúla a raibh mé ag caint orthu agus ba ghnách le féilte a bheith i gCúil Aodha, An Fheothanach, cúpla áit i gCúige Laighin i Ráth Chairn, áiteacha i mBaile Átha Cliath, i gConamara, i gCorr na Móna, sa Spidéal, áiteacha eile agus mar a dúirt mé i dTír Chonaill. Chomh maith le sin chuir an Comhlathas seirbhís iontach ar fáil do chumainn drámaíochta ar fud na tíre. Bhí leabharlann drámaíochta acu, rinne siad timireacht ag bunú cumainn, bhí cúrsaí acu le scileanna léirithe a chur ar fáil do chumainn, d'fhoilsigh siad nuachtlitreacha, bhí léirithe speisialta acu. Bhí Gradam na hAmharclainne acu le drámaí úra a spreagadh. Bhí Aisteoirí na Tíre ann agus tá bhí Hughie Beag agus Maria Nóra agus daoine eile ón taobh seo tíre ann sna haisteoirí sin. Agus tháinig cumainn agus d'imigh cumainn ach bhí an Comhlathas ann i dtólamh mar atá go fóill. Bhí an Comhlathas ag fáil maoiniú a bhí fiúntach i rith an ama ó Roinn na Gaeltachta agus níos deireanaí ó Fhoras na Gaeilge. Ach tháinig an t-athrú agus de thoradh ar chinneadh den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas ar an 10ú lá de mhí Iúil 2013 cuireadh tús le ré úr i bhforbairt na Gaeilge nuair a d'fhógair Foras na Gaeilge ar an 17ú lá d'Eanáir 2014. na sé cheanneagraíocht a ghlacfadh freagracht as sé mhór-réimse oibre a fhreastalóchadh ar bhonn uile-oileánda ó thuaidh agus ó dheas, ar sheirbhísí do phobal na Gaeilge agus ar riachtanais na hearnála Gaeilge i gcoitinne. Tháinig an socrú nua seo i bhfeidhm i mí Iúil 2014. Ré úr i bhforbairt na Gaeilge? Bhuel. B'fhéidir gur cuireadh, ach sílimse gur cinnte nach chun leasa drámaíochta na Gaeilge a bhí an t-atheagrú seo. Roimhe sin bhí naoi eagraíocht dhéag náisiúnta ann, an Comhlathas ina measc, agus i ndiaidh an dáta sin ní raibh ann ach seisear. Fuair an Comhlathas Náisiúnta Drámaíochta deontas do

Sílimse go bhfuil sé práinneach go ndéanfaí athscrúdú ar an mhaoiniú a thugtar do dhrámaíocht na Gaeilge san n-athbheochan, san san n-athbhreathnú atá á dhéanamh i láthair na huaire ar an tsocrú a tháinig i bhfeidhm ón 2014. Tá slad, tá scrios déanta ar structúr na bhféilte áitiúla a bhí ann ó thoisigh an Comhlathas agus creidim féin go láidir go raibh na féilte áitiúla sin millteanach tábhachtach. Cúpla ceist, cá ndeachaigh an deontas a bhí á fháil ag an Chomhlathas, nó an fuílleach dó, sé sin abair thart fá €170,000? Cá ndeachaigh sé? An bhfuil ceann ar bith de na sé ceanneagraíochtaí sin freagrach as cúrsaí drámaíochta? Ceist eile, ar bhonn uile-oileánda, cá mhéad cumann drámaíochta mar sin sna sé contae i dTuaisceart Éireann a léirigh drámaí sa bhliain 2019? Tá an uimhir beag. Caithfidh mé a ráit gur dóigh liom féin gur ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a ba cheart dó mhaoiniú an chomhlathais a thabhairt mura bhí ar feadh bliantaí fada agus sin mar atá sé ó thaobh na scoildrámaíochta n-áit a bhfuil an Cumann Scoildrámaíochta a ndeontas bliantúil ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. agus tchí muid féin ar an taobh seo tíre i mbliana agus ar fud na hÉireann an bláth agus an rath atá ar an scoildrámaíocht, féilte áitiúla, féilte cúige, féilte náisiúnta ar fud na tíre agus ní suim mór airgid, abair fiche is a cúig míle, sin an deontas ag an Chumann scoildrámaíochta nó an deontas a bheadh ag an Chomhlachas Náisiúnta anois nó thart fá €200,000 is dóiche. Mar fhocal scoir, tréaslaímse leis an Chomhlachas Náisiúnta Drámaíochta ach go háirithe le Séan Ó Morónaigh as an obair éachtach atá déanta aige le tharr blianta. Tá question mark istigh anseo agam, tá comhartha ceiste istigh agam anseo, cá mhéad bliain a Shéin Ó Morónaigh atá tú ag plé leis an drámaíocht?

Agus dar ndóigh le cúig bliana anuas tá siad ag snámh in aghaidh an easa seo ó chaill siad an deontas rialtais in 2014. Sin é agus tá sé galánta scaifte mór a fheiceáil anseo le tacaíocht a thabhairt do thús na féile agus do Aisteoirí Mhíobhaí sna Dúnaibh agus tá sé galánta go bhfuil muid ar ais anseo san amharclann ghalánta seo, athchóirithe seo agus mar a dúirt Máirtín agus Séan, Moladh mór tuillte ag achan duine a raibh baint acu le athchóiriú na hamharclainne agus bheadh leithéidí na daoine seo uilig a raibh baint acu leis an drámaíocht ins an taobh seo tíre nó lúcháir uilig orthu bheith ag an ócáid seo anocht. Tá mise ag déanamh anois an oscailt oifigiúil ar an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta 2019. Go raibh míle maith agat. Go raibh míle maith agat a Noel, tá mé cinnte go gcuirfidh do chaint spreagúil go mór leis an spiorad atá amuigh faoi láthair an drámaíocht i nGaeilge a chur chun cinn, agus comhghairdeachas as do stuaim ag déileáil le ceist chonspóideach an airgid.